tata bụ afịa eke anyị ga na-enye unu nkụzi gbasatara anụmanụ n'anị Igbo nke ndị oyibo na-akpọ marriage ya bụ ka esi anụ di na nwunye n'anị Igbo ee onye na-ekiri bụ Ugochukwu Ikeokwu Benjamin ọ bụ nwa bụ ọnụ onye a na-akpọ okwuru ọra o mere ihe dike ndị Igbo na mbụ anyị ga-ebidogodu na agba ochie tupu ụka abịa n'anị Igbo e nwere ka esi anụ anụmanụ n'anị Igbo ka esi anụ di na nwunye ka esi anụ nyanwa bụ di na nwunye n'anị Igbo bidoro na nne na nna bụ ha na-ahụtara ụmụ ha onye ga-anụ fa nke ahụ eme ndị Igbo bụ ndị na-akpachapụ anya ine na agbụrụ ebe esi anụta nyanwa bụ nwaanyị ma ọ bụ agbụrụ ndị ahụ na-abịa ịnụrụ nyanwa bụ nwaanyị ya bụ ndị nke nwaanyị ga-ene na agbụrụ nwoke ebe ndị nke nwoke ga-enenekwa agbụrụ nwaanyị ma o kwesịkwere n'oge anwa ife a na-emekarị bụ ịkọ ugbo N'ihi ya, ebe a na-enekarị anya bụ agbụrụ dị mma nwere nkwụ na ụkwa a ga-eji wee zụ nyanwa bụ nwa ma ọ nete nyanwa bụ nwa fa tinyere ajọ omume dị aṅaa a na-enebe anya ma ọ dị n'agbụrụ ndị anwa dịka oge anwa a na-enekarị anya ihe dịka ndị mere alụ ndị mere nsọ anị ndị na-akọ nsị ndị na-ezu ori e wee mechazie e wee bute ozi ọma n'anị Igbo ụzọ itoolu n'ime ụzọ iri ndị Igbo tata bụzi ndị na-eje ụka dịka m si kwuo n'oge mbụ anwa a na-anụ ọtụtụ nwaanyị dịka abụọ atọ anọ ise wee dịrị gaba n'ihi na a na-egbu ugbo nwoke ga-achọ ka ọ mụta ọtụtụ ụmụ ga-enye aka ịkọpụtara ya ugbo tinyere na oge ahụ a na-ebu agha nke ukwuu ọ bụ ike kara o rie na-adị oge anwa n'ihi ya nwoke ga-achọ ka a bịa na ngwụrụ ya ka ya nwee ụmụ okorobịa ruru iri na ụma ọgụ na ụma wee dịrị gaba maọbụ iri atọ ka ọ ga-abụ ọgụ bịa n'obi ya ụmụ okorobịa ndị a ebuoro ya agha ma taa dịka m si kwuo na ndị Igbo anabatago ozi ọma ụzọ itoolu n'ime ụzọ iri wee bụrụ ndị a na-akpọ ndị na-eso ụzọ Chineke ụzọ Kraịst ma ọ bụ ndị iti na-akpọ ya Kristians n'ime ndụ a na-ebizi ugbu a a na-anụzi nwaanyị dịka etu ntụziaka ozi ọma si wee nye aka ịnụ ofu nwaanyị ofu n'ihi ya mmepe sorokwara ihe nwa bụ ozi ọma wee bịa mmepe na agụmakwụkwọ wee mezie na ndị mmadụ bịara fụ ụzọ karịa tinyere na adị akọzi ugbo etu esi akọ ya oge anwa n'ihi na ndị Igbo taata ihe na-akọzi ugbo n'ana Igbo taata bụ ihe dịka otu ụzọ n'ime narị ma ọ bụ ụzọ naabọ n'ime narị bụzi ihe na-akọ ugbo n'ana Igbo ndị ọzọzi bụ ọrụ oyibo ọrụ aka dị iche iche ịzụ afịa ịgba afịa ọgbụgba ịnya ụgbọala ụgbọenu ụgbọ mmiri wee dịrị gaba ọrụ soja na ọrụ ndị uwe ojii tinyekwara ihe ndị ọzọ wee mezie na aka ọrụ wee gbasazịa n'ihi ya ewee eh, e fụta ya na ọ dịkebezighị mkpa ịnụ igwe nwaanyị tinyere etu ọnọdụ akụ na ụba si wee dị n'ihi ya ee eh, onye nụzịrị igwe nwaanyị ma ọ mụọ ọtụtụ ụmụ ọ bịazie ọ fịa ya arụ ịzụ ụmụ ya ka fa gụsịa akwụkwọ mahadum o wee bụrụ na ugbu a ọ bụzi ofu nwaanyị ka a na-anụkarị ụzọ asaa ma ọ bụ ụzọ asatọ ndị Igbo taata na-anụzi ofu nwaanyị o wee bịazie gbanwekwa na ka esi ahụtazi nwaanyị ma ọ bụ ka esi afụ onye ga-anụ gị ma ọ bụ onye ị ga-anụ abụrọzi nne na nna na-ahụta ugbu a bụzi nwata nwa okorobịa ma ọ bụ nwata nwa agbọghọbịa na-ahụkọrịtazi onwe ha wee kpebie mana ịga n'usoro etu omenana Igbo si dị ọ bụrụ na nwata nwa okorobịa ma ọ bụ nwata nwa agbọghọbịa fụ onye ha ga-anụ e ka nwekwara usoro omenana a na-eso were aga njem ewee fụ na a nụrụ nwaanyị ahụ na omenana Igbo n'ihi na nkụzi anyị bụ ihe gbasara omenana Igbo mara na nke taata bụ ihe gbasara anụmanụ na ịnụ di na nwunye marriage n'olu ndị iti ọ bụrụ na nwoke hụ onye ọ ga-anụ fa abụọ kpakọrịtaba ụka fa kpara ụka kpara ụka fa ga-achọ ka mkpakọrịta ụka fa anwa ruo na ezinụnọ fa nne na nna nke nwoke na nne na nna nke nwaanyị ga-amata na ha chọrọ ịnụ di na nwunye nke nwoke ga-akọrọ nna ya na ya fụrụ onye ya ga-anụ nke nwaanyị ga-akọkwara nna ya na ya fụrụ onye ga-anụ ya mgbe nke a na-eme nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ga-eburu udu mmanya abụọ wee jebe be nke nwaanyị o rute ya ka a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ na ịkụ kpam kpam kpam abịa ọ ga-afụ onye nwoke ya na ya chọrọ ịgọ ọgọ ọ ga-akpọ ihe dịka mmadụ abụọ ma ọ bụ ịtọ wee jee ọ gwazie ya nekwa ife ya ji wee bịa ma ọ bụrụ na fa ṅụọ mmanya aha iko abụọ iko abụọ tasie ọjị maka na onye a bịara be ya ga-eweta ọjị fa taa ọjị fa tachaa nye bụ ọjị ṅụọ iko mmanya abụọ abụọ ọ gwa ya ebumnobi ya na ya chọrọ ịnụ nwa ya nwoke a bịara be ya ga-ajụ ya ebe ọ nọ wee mara nwa ya nwaanyị ọ kọsịara ya ọ ga-asị ya naba na ya ga-ezi ya ozi ọ bụrụ na ọ naba nye nwa bụ nwoke a bịara be ya ga-ebido ịgba njụ ma ọ bụ ịjụ ase dịka omenanị Igbo si do ịgba njụ ma ọ bụ ịjụ ase anwa bụ ihe yitekwara etu a e si eme ya na mbụ ya bụ ịjụ agbụrụ nke nwoke ahụ bịara be ya ma fọ bụ agbụrụ na-akọ nsị ma fọ bụ agbụrụ na-ezu ori ma fọ bụ agbụrụ na-ada akwụkwụ ma fọ na-anwụ ọnwụ ike fọ na-atọkwa atọ fọ mere alụ fọ mere nsọ onye a na-achọ ịnụ nwa ya o nwekwara ife ọ na-alụ ọ ga-eji wee neta nye nwa bụ nwa ya anwa anya ihe ndị a bụ ihe na-esogbu nwoke a na-achọ ịnụ nwa ya nwaanyị nke ọzọzị ọ ga-achọkwa ịmata ekpemekpe nye nwa bụ nke nwoke nye bụ ọ na-eje ụka ka ọ na-efe alụsị ka ọ bụ ọ nọ n'otu nzuzo Ihe ndị a bụ ihe na-ewute nke nwoke ịmatasị ife ndị a ka ọ ghara itinye nwa ya nwaanyị n'aka onye abụrọ ezigbo agbọ ọ bụrụ na ọ jụtasịa asị n'otu aka ahụ nne na nna nke nwaanyị ga na-ajụkwa asị ya nwa bụ nwoke chọrọ ịnụ eh, nwa fa ndị nne na nna nke nwoke a na-ajụkwa asị ya bụ nwaanyị a chọrọ ịnụbata ma nwaanyị a na-achọ ịnụbata ọ makwa esi nni agbụrụ ya ọ dịkwa mma ọ na-ekenekwa mmadụ ọ gụkwara akwụkwọ wee dịrị gaba ife ndị a bụ ajụjụ a na-ajụ ọ bụrụ na ajụtasịa ife ndị a ya abụ na ọ dabara nke nwoke bịakwa agba nke abụa aṅụsịa mmanya a ga-ekwekọrịta wee nyezie ya edemede ụmụnna ahụ ọ na-abịa ịnụ nwaanyị kpebiri na ife ha ga-eji na-eke nwa fa di nke ndị iti na-akpọ list marriage list e nyezie ya edemede ndị a edere n'akwụkwọ nke nwoke ahụ nwa na nne na nna ya maọbụ ndị ụmụnna ya ga-eji ya naa wee kwadobezie maka ịbịazi ime omenala n'uju ọ bụrụ na fa bịazie n'omenala igbo ife bụ isi sekpụ ntị ịnụ nwaanyị bụ ịbịa mee ego isi nwaanyị ụfọdụ obodo na-akpọ ya afa dị iche iche ụfọdụ na-akpọ ya ịkpa akịrịka nwaanyị a bịa n'ime ya nwa bụ ego enwere ego a na-akpọ ego isi nna na ego isi nne ya bụ isi ego bụ ego emere n'afa nna ego a na-emekwa na adịghị ahụ ya ọnụ dịka a na-ere ife n'afịa a na-eme ya n'ụdị a ga-asị ndị ọgọ ọ bụrụ na aṅụsịa mmanya risịa ife eji nabata ndị ọbịa a na-enwe onye a na-akpọ nwa mbụ ụzọ ma ọ nwa ndu ụzọ nwa ndu ụzọ ma ọ nwa mbụ ụzọ a bụ onye a na-akpọ onye nhụta ndị iti na-akpọ ya the mediator between the two in-laws n'ọnụ ndị iti ya bụ onye nọ n'etiti ọgọ naabụa ya nwa bụ nwa nhụta na ndị bịara ịnụ nwaanyị ga-apụ izu ya bụ ịgba izu fa gbasịa izu fa ga-ewere ego tinye n'afere wee bata bunye nna nke nwaanyị onye ga-ebunye ego a bụ nwa mbu ụzọ nna nke nwaanyị ga-eburu ego anwa bunye ofu onye ọ chọrọ ka ọ gụọrọ ya ọ gụsịa ego anwa ya bụ usoro esi eme ego n'anị Igbo ọ bụrụ na ọ gụchaa ya ọ ga-agwa nna nke nwaanyị na ego a dị ego one dị etu a nna nke nwaanyị ga-agwa ndị ọgọ fa ndị bịara bịa kenesie fa sị fa na ego a fa na-eruo ya anya fa tinyekwuo ya ife ndị ọgọ ga-apụkwa izu ife a ka a ga na-eje wee ganye na ekwe nkwekọrịta mana ọtụtụ ebe ndị ọgọ na-agwa ndị ọgọ fa unu jee izu mee na ife unu chọrọ ime na ofu nje ya bụ na ha chọrọ ka emee ya ikekwe na chi na-eji bido maọbụ na ndị ahụ si mba tere aka ka emee ọsọ n'ihi ya agwa ha mee na ofu mme ha ga-agbakọ ego niine fa chọrọ itinye tinye n'afere weta emere ya ugboro ise emere ya ugboro anọ emere ya na ofu nje mgbe ọbụna enweghara nkwekọrịta ndị a bịara befa ga-ekuni kwee fa n'aka n'otu n'otu ofu nwa okorobịa ga-ekuni daa iya ya bụ ịmụ akpa na ana ya bụ ịda iya n'anị Igbo iji wee gosi na obi dị fa aṅụrị na fa anabatara ife emere nna nke nwaanyị ga-ewere ego anwa tinye ụfọdụ oge nna nke nwaanyị na-abịa sere otu narị naịra maọbụ otu puku n'ime ego anwa, werekwa ego ndị nke ọzọ nyechigha nwoke bịara ịnụ nwaanyị, wee sị ya ya were ya na-elere ya nwa ya nwaanyị anya iji wee gosi gị na Igbo adịghị ele mmadụ ele. Anụnụ nwaanyị ndị Igbo adịghị ka nke ndị ndị iti na-akpọ ndị western world, ya bụ ndị mba ofesi. Anụnụ nwaanyị nke anyị anyị anaghị anụkwanụ ya na nke iri mbe ya bụ nke ndị iti na-akpọ kọntraktị anyị adịghị anụ etu anwa anụnụ nwaanyị anyị bụ na ndụ n'ihi ya anụnụ nwaanyị anyị adịghị erekwanụ nwaanyị ere mgbe nwoke natasịara ego ọ bụghị na o nyechighara ụfọdụ jide ọkara maọbụ na o were nwa obere nyechigha enwesịa nkwekọrịta ndị a a ga-akpọ nne nke nwaanyị ya bụ mama nwụtara ya bụ nwa na-achọ ịnụ di ọ bata a ga-ewerekwa ego ọzọ tinye na efere wee bunye ya ọ kakwụkwa nwaada nwa bu ụzọ na-eje ije a ya na-ewepụta ife a ndị a na-ene onye ọ na na-ene a sị ya na ọ bụ ego o ji wee kpochie anya nsị na mmamịrị nwa na ego nke nne adị eje ya ugboro abụọ adị ekwu ya okwu e nyere anị ya ọ ga-anabata kene sị ndị ọgọ unu emeka o ya gazie o ya dịrị unu mma o ije anyị bụ ije mmiri o anyị ya aga ọgọ ọfụma o chineke tinye aka o onye ọbụla ekwe ise o buruzie ego ya jebezie na usoekwu inye aka isi nni ọ na-esi ya na ndị nwunye di ya mgbe nke a na-eme unu afụgo na nya bụ ife a na-ekwu enweghị isi maka na ọ bụ n'ime ụnọ ka a na-anọ eme ife ime ego a ọ bụghị n'iro e mechazie nke a a pụtazie n'iro inye ndị ụmụnna ụmụada na ụmụ anụ anụ oke nke fa ndị kịta na-akpọzi ya ịgba nkwụ ehe a pụtazia n'iro e werezie oke ụmụnna nye fa were oke ụmụ ọkpụ ndị anụ anụ nye fa e were oke ụmụ ọkpụ nye fa e were oke ndị anụ anụ nye fa were nke ụmụ agbọghọbịa nye fa were nke ụmụ okorobịa nye fa ndị ọbụla n'ụlọkọ n'ụlọkọ nke fa etu a ka e si eme ya o nwere mmanya a na-ebunye nyanwa bụ nwaada ka o jee bunye di na-anụ ya ihe a dị ezigbote mkpa na ndị ọgbọ kịta ghọtara ife a na-eme nyenwa bụ mmanya a bụ nna mụ nwa ma ọ bụ ọ bụrụ na nna ya anọrọ ọ bụ nwanne nna ya ma ọ bụ nwanne ya nke okenye ga-agbata nyenwa bụ nkwụ nkwụ enu ọ gbara ya n'iko ọ bụrụ ndị enwerọ nkwụ enu fa ewere ngwọ mana ọ ga-abụrịrị mmanya si n'anị Igbo e bunye ya nwa anwa na-anụ di o wee buru ya chọba nyanwa bụ nwoke chọrọ ịnụ ya maka na nwoke ahụ nwere ike ije zoo n'etiti ndị ya na ya so wee bịa ya bụ nwaada ga-achọrọ ya chọrọ ya chọrọ ya chọrọ ya chọta ya wee bunye ya nyanwa bụ mmanya o buru mmanya ahụ ṅụọ were iko anwa sorozie nyanwa bụ nwaada nachiga ya n'iru nna ya fa egbuo ikpere n'ana nna fa ewee nye fa ngozi nye nwa bụ nna fa nyesịa fa ngozi ewee duruzie fa pụtazie inyezi ha ngozi nke ikpeazụ mana mmanya anwa a na-ebunye ife o gosiri bụ na nna na-agwa ọha na eze na nwa ya nwaanyị a na-achọ ịga be nwoke ọzọ na onye ọbụla o bunyere mmanya a bụ ya bụ di ya na o nweghịzi nwoke ọzọ nwere ikike n'ebe nyenwa nwa ya ahụ nọ ọ ife ọ na-egosi n'iru ndị mmadụ bụrụkwa agbamndụ n'etiti nyenwa bụ nwoke na nwa na nna ya na a hanyegwo ya nwa aha over a hanyegwo ya ya n'aka ka ọ bụrụ nwunye ya mgbe nke a mesịara o nwere ọfọ a bịa n'akụkụ nke a o nwere ife anyị ka ga-emetụ aka na ya mana ka m bịa o nwere ọfọ a ya-agọ tupu a kpọnyezie nwa aha nwa nwaanyị aha n'aka nye nwa bụ nwoke ọfọ a ya-agọ ife ndị a niile a na-eme ga-abụrịrị na ụnọ n'ụnọ ihu ezi be nye nwa bụ nna m nwa nwaanyị anwa ọ ga-abụrịrị ebe anwa n'ihi na mgbe a ga-agọ ọfọ nke ikpeazụ a ga-atụ mmanya n'ana wee kpọọ ndị nna nna ochie ihe dịka agbụrụ atọ maọbụ anọ ndị iti na-akpọ ya generation nna mụtara nna mụtara nna mụtara nna onye aha na-eke nwa ya di a ga-akpọ afa ha n'ihi na mmadụ dị ka mgbọrọgwụ osisi ife e ji akpọ afa ha bụ iji chetara fa na ọ bụ nwa nwa nwa nwa fa na-aga di n'ebe dị etu a a kpọkwazie afa ebe anwa ọ na-achọ ije di kpọkwa afa nna nna nna nna nna rukwe okpukpu atọ maọbụ anọ ebe anwa ọ na-eje iji wee jikọọ ezinụnọ abụọ a ka fa bụrụ ofu n'ihi na mmadụ ndị Igbo kwenyere na mmadụ adịghị anwụ anwụ kama na mmadụ na-agbanwe agbanwe ọ ihe nghọta dị ebe a ọ ya kpatara na a ga-akpọrịrị afa nna nna nna ikwu atọ ma ọ bụ ikwu anọ jikọrọ ezinụnọ abụọ a ka fa wee nwee ike kwekọrịta wee jikọọ ọnụ na anụmanụ anwa ụfọdụ ndị Igbo nọ na mba ọzọ ma ọ bụ ndị chere na ha gụrụ oke akwụkwọ na-aghọtasịghị ife ndị a na-eji ya na-emehie na-agafie ụzọ emesịa n'ikpeazụ ọ bụrụ nsogbu mana fa aghara ama ife na-eme fa ụfọdụ na-eji na fa fụrụ ụzọ ma na fa nwere ego nọrọ na mba ọzọ mee emume a mana ajụjụ bụ ime emume a wụọ mmanya a n'ana ọzọ ebe ahụ ọ bụ ana ebe a mụrụ nyanwa bụ nwaada ọ bụ na ị maghị na ndị ichie ga-ewe iwe ndị ichie mụrụ nyanwa bụ nwaada ị ga-akpọ afa ndị ichie mụrụ nwaada n'obodo onye ọzọ n'ihi ya ọ bụghị ihe ziri ezi ụfọdụkwa na-eji mmanya ọtọ bịrịbịrị maọbụ mmanya ọzọ na-abụghị mmanya e nwetara n'ana Igbo wee mee emume ibunye nwaanyị ka o bunye di ya ife ndị a bụ nsọ n'ana Igbo ị gaghị eji mmanya ọtọ bịrịbịrị maọbụ mmanya a na-akpọ mmanya abalị nke ndị iti na-akpọ biya ma ọ bụ mmanya ọzọ na-abụghị nkwụ enu ma ọ bụ ngwọ e nwetara n'ana Igbo wee mee emume ndị a n'ihi na ọ bụ omenana ka ị na-eme ọ bụrụgodu na ee eh, ikekwe na nke nwoke arụ ike ya anabataghị ịṅụ ngwọ ma ọ bụ nkwụ enu o nwere ike ibute mmanya a sutu ya ọnụ ọ gaghị egbu ya sutu ya ọnụ o jee nara ngozi oge ụfọdụ ị fụ omenana dị iche iche ndị mmadụ na-amụta n'obodo ọzọ na-ewebata ya n'ana Igbo ụfọdụ echee na ọ bụ omenana Igbo mana ọ bụrọ omenana Igbo dịka na nwoke ṅụsịrị mmanya were ego fịọkọọ tinye n'ime iko ife ndị a bụ nsọ o kwesirọ ka e mee ya n'ana Igbo ọ bụrọ omenana Igbo ụfọdụ na-eme ya na-amaghị ama kama na ọ fụrụ ebe a na-eme ya o mee ọ bụrọ omenana Igbo ya ndị na-eme ya ka uche unu dị ya adịghị etinye ife ọbụna n'iko anwa n'ihi na iko eji eri ife maọbụ aṅụ mmanya ekwesịghị ka itinye ego n'ime ya ihe ndị ọzọ anyị ga-emetụchi aka bụ dịka anyị si metụ ya aka bụ ihe ndị adịghị mma ndị Igbo na-eme dịka ike nwaanyị di na mba ịwụsa mmanya n'ana na mba mgbe ị na-eke nwaanyị di mmanya ị kwesịrị ịwụsa n'obi nna mụrụ ya ịwụsa ya n'obodo ọzọ ndị ichie mụtara nna nna ya ebighị n'obodo anwa ihe ndị a bụ ime ka ịkpasuo mmụọ ndị nọọrọ onwe fa jụụ ka fa buo gị agha n'akụkụ nke ọzọ e nwere ihe a na-akpọ ịnụ di na nwunye asị nke ndị iti na-akpọ ya fake marriage ịnụ di na nwunye asị a bụ nwoke ịtụrụ onye ọ chọrọ ịnụ asị ma ọ bụ nwaanyị ịtụrụ onye chọrọ ịnụ ya asị asị ndị dịka ikekwe ọ bụrụ nwaanyị mụgoro nwa be di ya be nna ya ya nwaanyị nke nwaanyị amụgo nwa be nna ya ma ọ bụ na ọ nụbugo di ma ọ bụ na nke nwoke na onwe ya anụbugo di mụta nwa ma ọ bụ na nke nwoke anụbugo nwaanyị na mbụ mụta nwa ọ ga-akọrọ onye ọ chọrọ ịnụ ndụ ya na mbụ tupu ha ekwuwe okwu ịnụ di na nwunye ịma na ọ bụ nke ziri ezi ihe ọbụna ofu onye n'ime ha zooro ibe ya anụmanụ anwa abụghị ezigbo anụmanụ asị ọbụna a tụrụ N'ịnụ di na nwunye mere na anụmanụ anwa abụghị nke ọma ya, o kwesịkwanụ ka ọ bụrụ ya. N'ihi na ọ bụ onye gị na ya ga-ebi ndụ ga ndụ, ị kwesịghị ịtụ asị ọbụna nye onye anwa. Ihe ndị a niine anyị na-ekwupụta ugbu a bụ ihe na-ebute nsogbu na a nụsịa di na nwunye abanị naabọ agbakee. tisaa nasaa jee tribunal anyị agaghị eje metụcha aka na e nwere ọtụtụ ife anyị anaghị akọwazi n'ihi na eh, ndị ọgbọ kịta na-achọzi ime ife niile ọsịsọ ọsịsọ ngwa ngwa ngwa ngwa a bịa na ọnụnụ di na nwunye a na-enwe ohere a na-ewepụta ije ineta anị mana ndị kịta adịghị ejezi ineta anị ụfọdụ bụ na Facebook ma ọ na Twitter ma ọ bụ na social media n'onu ndị oyibo ka fa na-afụ onye ya na fa na-anụ o nwere ike ọ dabara ụfọdụ mana ọ bụghị ihe ziri ezi n'ihi ya etu ndị Igbo si debe ya bụ na ee eh, tupu ị na-anụ mmadụ na gị na ya ga-amatatụ onwe unu eh, nke nwaanyị ga-eje ineta anị etu e sikwa na-eje ineta anị ya bụ na ọ bụrụ na nwoke bịa kụsịa aka n'ụzọ kpamkpamkpam na a gbasịa njụ wee kwekọrịta e zikwe fa fa abịa nke abụọ nna nke nwaanyị ga-akpọtazi ụmụnne ya mmadụ one ma one fa aṅụọ mmanya nke abụọ wee sị ya na ife ha fụrụ na ọ dị mma e wee kwado nke nwaanyị ije be nke nwoke ineta anị ọ ga-anọ ya izu one ma one atọ anọ ụfọdụ anọzu izu asaa ma ọ bụ ọnwa atọ ọ nọsịa ya ya wee biri be nke nwoke anwa n'oge a m na-ekwu Ọ nọsịa ya, ya ana. Fa egooro ya akwa ọfụụ, gooro ya akpụkpọ ọfụụ, ife a na-eke n'isi ọfụụ, ee ncheanwụ ọfụụ, ee buru udu mmanya nkwụ enu abụọ bunye ya. Ụmụada abụọ ga-eso ya. O buru mmanya anwa were ụkwụ nawa be nna ya. Ọ bụrụgodu na be nna ya tere aka, a ga-eji ụgbọala burute ya ebe dịtụ nwa nso. werezie ụkwụ wee naba ndị mmadụ na-afụ ya n'ụzọ ga-ama na ọ na-eje ije uche na ọ na ọ ga-eji iko e ji aṅụ mmanya e, ndị mmadụ na-afụ ya ha na-asị ya ee aga m aṅụ nkwụ ọ kwụsị ọ gbanye mmanya agbanyere fa mmanya ọkara iko fa aṅụa Ife a ka ọ ga na-eme na-eke mmanya ahụ n'ụzọ ọ ṅụgide mmanya ahụ ikekwe tupu ọ na-eru be nna ya mmanya agwụ nke a pụtara na nwaada aha bụ ezigbo mmadụ kpatara ndị mmadụ ji aṅụ mmanya ya anwa mana ọ bụrụ na ọ bụ nwaada bụ ajọ mmadụ ọ dịghị ekene mmadụ ọ dịghị eje ozi ikekwe na ezi na ụnọ be nna ya adịghị aza ya aza ebe ahụ na-eru unyi ikekwe ọ na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ onye ọbụla fụrụ ya n'iro agaghị aṅụ mmanya ya n'ihi ya onye a ṅụrụ mmanya ya ṅụcha ya n'iro bụ ezi nwaada ọ narụzie ọ kọọrọ nna ya na nne ya na ndị ụnọ ya ife ọ fụrụ ebe o jere ineta anị Ọ bụrụ na ije dị mma na ọ dabara, a ga-ewechigha otu ya bụ udu mmanya anwa be ndị ọgọ fa mana ọ bụrụ na ọ dabaghị a ga-ezi nwa ndu ụzọ ka ọ bịa buru udu mmanya buchighara ndị ọgọ fa ọtụtụ ife gbasara anụmanụ ebuka mana na nkụzi nke ụbọchị taata otu a ka anyị si wee fụ ya ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ma ọ bụ ife ọzọ ị chọrọ ka anyị kụziere gị ma ọ bụ ka anyị mee ka ị mata ị nwere ike ịna anya n'akwụkwọ anyị nke a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture ma ọ bụ eziokwu pụtara kachara ihe na mmalite ndị Igbo na omenala ha n'ebe a anyị dewere ya ọfụma etu e si anụ anụmanụ ma ọ bụ ị kpọọ n'ekwentị anyị ma ọ bụkwa i zitere anyị ozi na WhatsApp ma ọ bụ na mail anyị ga-akọwara gị ọtụtụ ife ndị ọzọ e nwekwara ọtụtụ ajụjụ anyị nwere ike ịjụ ndị nwere ike ịkọwa ya nụ anyị ga-ewepụtara unu ajụjụ ndị anyị ga-ajụ iji wee nyere unu aka ịna-amụtawanye ihe gbasara omenala Igbo na anụmanụ n'ala Igbo mana n'ụbọchị tata otu a ka anyị si wee fụ ya abụ m onye nke gị Ikeokwu Ugochukwu Benjamin Chebiri anyị n'agba nke ọzọ ị ga-anụkwa ife anyị ga-enye gị ekele